hotep hotep hotep wolofinna kɛlɛkɛcɛw kama den minnu bɛ mɔnɛ bɔ kama na aw bɛɛ lajɛlen folen don ɔ so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn tɛ n'i ma i yɛrɛ dɔn ɔ i tɛ se ka i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la maa minnu wulila ɔ ko kɔnɔ ti pan ni kɔnɔ si kaman ye ko an ka pan ni an yɛrɛ kaman ye ko dali o dali dɔ bɔra dɔ la wa bɛɛ bɛ i bɛnbaw nɔ la arabu bɛ u bɛnbaw nɔ la siniwaw bɛ u bɛnbaw nɔ la tubabuw b'u bɛnbaw nɔ la ɔ anw wolofinw anw de bɛ wali bɛnbaw nɔ anw de bɛ wali siraw kan ko fo an ka pan ni wali kɔnɔ kaman ye ɔ minnu ko ko an ka pan n'an yɛrɛ kamanw ye an b'a den bɛɛ lajɛlen fo ko yɛrɛya ɲɔgɔn tɛ ɔ ko anw bɛ an bɛnba mɔlɔma ninnu nɔ na bɛnba minnu ko ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to bɛnba minnu ko ko ɲɛnamaya ye dafaɲɔgɔnya ye bɛnba minnu ko i bɛ maa wɛrɛ bɛ hotep mɛna triple hotep ɔ konatɛmuso den ka i fo ka segin k'i fo ka bɛɛ lajɛlen fo i juru la ɔ i kun ye ɲininka muso ka ko a bɛ diinɛ na cogo jumɛn na ka d'a kan balakaw n'i ko maaya i ko dafaɲɔgɔnya anw bɛnbaw ko ten n'i ko cɛ i ko muso n'i ko muso i ko cɛ ɔ diinɛ minnu nana dankari anw bɛnbaw ka taasira ɲumanw na diinɛ minnu kɛra zereninjɛ jatigifaa ye ka na anw kunmayɛlɛma ka kunmayɛlɛma banfila don an kun na ka anw kɛ an yɛrɛmajuguw ye ka anw ka ngɛrɛn ka an yɛrɛ kɔnɔ ci ɔ o diinɛ ninnu kɔlɔlɔw an bɛ o de kɔnɔ ni diɲɛ bɛɛ wuli bɛ ka jɔ a sen fila kan o kama binkanni dugujeni yɛrɛfaa ani maa wɛrɛ faa o de don bɛ ba la diinɛ fɛ ɔ ni o diinɛw kɛn bɛ turu ye ka kɛ ŋɔni ye anw sen na ɔ o diinɛ in a dɛmɛnbaa fanba ye balaka ninnu de ye ɔ nka mun y'a u sɔrɔ n t'a dɔn o ye dibi ye ɔ n t'a dɔn de bɛ u caman na ɔ balaka yɛrɛw k'a dɔn diinɛ yɛrɛ la olu yɛrɛ de ye diinɛ victimuw ye olu de ye diinɛ yɛrɛ la maa bɔnɛnenw ye maa niyɔrɔntanw sanji jukɔrɔ waasi ɔ fɔ u ka kunun ka bɔ sunɔgɔ la u ka diinɛ in ta k'a sɛgi a tigiw ma u t'o dɔn fiyewu f'u k'a dɔn yɛrɛ diinɛ kɛ mɛ ka pilasi min di u ma k'a fɔ ko u ka u tulo ɲɛgɛlɛ jɔ hɔtɛp mɛn na

ɔ suran filanan aya kɛmɛ fila ni mugan ani saba suratul baqara a ko cogo di nisaakum harsun lakum fa'tu harsakum anna shi'tum ko a ka musow ye a ka forow de ye ɔ ko a ye don a ka forow la don cogo la min ka di aw ye diinɛ ye muso kɛ foro ye yan ka muso kɛ damutafɛn ye yan ka muso kɛ cɛw la ɲɛnajɛlan ye yan ɔ nka musow yɛrɛ niyɔrɔ tɛ a la cɛw de sago bɛ aw la cogo min ka di u ye a bɛ kɛ ten kuma min ka di u ye a bɛ kɛ ten ɔ ni aw banna mɛlɛkɛw bi a danga diinɛ de kɔnɔ cɛ a ɲininen don i ka dilan tigɛ muso la ɔ nka diinɛ kɔnɔ ni muso ye dilan tigɛ cɛ la ɔ i na si mɛlɛkɛw b'i danga o mamadu kelen ko ko muso danna ka bɔ galaka la hɔtɛp mɛn na triple hɔtɛp ɔ ko muso danna ka bɔ galaka kolo la o galaka dun ye fɛn ye min gɔlɔnnen a dancogo la ɔ o kɔrɔ mamadu ye muso kɛ fɛn gɔlɔlen ye kuranɛ tilara ka u kɛ foro yɛrɛ ye u b'u cɛw sago la nka u cɛw tɛ u sago la ni muso ye dilan tigɛ cɛ la i bɛ karamɔgɔw de bolo kan mɛn o ko kunna ɔ wa hali ni muso ni do bɛ mankan i la ni cɛ mago jɔra i la k'a fɔ i b'a fɛ k'a yira cɛ la a n bila ma tɛ n cogo la komi maa foyi tɛ to a cogo la don o don ɔ ko cɛ ka a ɲini ka se i ma ɔ i b'i cɛ sagoya de la yen hali ni e ka hakɛ foyi defannen tɛ a ko kɔnɔna na hɔtɛp mɛn na triple hotep muso de ye victime ye diinɛ kɔnɔna na o diinɛ ye tiɲɛ tilali ta ɔ suratul bakara kelen na aya kɛmɛ fila ni bi seegin ni fila ko muso muso niyɔrɔ tiɲɛ na ko o bi bɛn o ɲɔgɔnna fila bɛ di cɛ ma o kɔrɔ ye ni cɛmannin ye min sɔrɔ tiɲɛ na o bɛ tila fila ye ka di muso ma ni cɛmannin ye min sɔrɔ tiɲɛ na o bɛ tila ɔ ka di muso ma muso niyɔrɔ ye o ye aa nin ye kabako ye dɛ ni diinɛ nana bɛɛ ka hakɛ defanni kama o de la diinɛ in ye tilenbaliya ye o tilenbaliya bɛ min nin kɛra muso ye a m'a fɔ k'ale ka kɛ muso ye a m'o choisi n'ale kɛra muso ye ɔ mun bɛ taa ale bɔnɛ a ka hakɛ la min ka kan n'a ye k'a fɔ maadenw i bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ bɛmaw ko ten maadenw o ti jate ɔ nka nin ye cɛ ye dɔrɔn k'o favoriser nin kan nin dun fana m'a kɛ cɛ ye ko k'o ka tiɲɛ o ka sɔrɔta tiɲɛ na ko k'o tila fila ye o ye muso niyɔrɔ ye o de la n ko diinɛ victime min b'a la o ye balaka ninnu de ye nka u t'a si dɔn hotep mɛna

ɔ ko cɛ kelen niyɔrɔ o bɛ bɛn muso fila niyɔrɔ ma tiɲɛ na o nana suratu suratu kurana sura naaninan na suratu nisayi la aya tan ani kelennan la o kɔfɛ cɛw olu bɛ muso ta fo naani

ɔ ko u ka jɔn marata minnu bɛ yen ɔ ko nka ko n'u siranna k'u ti tilen k'u ka dan kelen ma ala min y'o fɔ ala kelen taara k'a fɔ ko ale b'a dɔn k'u tɛ se ka tilen dilan na u ye donc nin ye kuma ni a sina de ye ɲɔgɔn kan ka maa naani ta ka fara ɲɔgɔn kan walima min ka ca ni o ye ka fara i ka jɔnw kan jɔnw yɛrɛ ye jɔniw ye fɔlɔ jɔnw ye musow de ye ka d'a kan kɛlɛ bɛ cɛw ni cɛw de cɛ kɛlɛdagaw la ɔ ni cɛw ye ɲɔgɔn faga ɛ a tɔ tɛ to musow ni denw ye wa o den ninnu bɛ tila ka kɛ jɔn kelenw de ye ɔ o jɔn ninnu olu fana bɛ kɛ u tigiw sago la u bɛ se u ma cogo min ka di u ye jɔn fanba de ye muso ye parce que u dancogo la physiquement u tɛ se ka cɛw kunbɛn kɛlɛ la donc ni cɛw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn walon ɔ cɛ ninnu musow diinɛ ye olu daga ɔ u tigiw ye ko u ka taa ni u ye ɔ o muso ninnu fana bɛn bɛ u cɛ ninnu ye o cɛ ninnu ye minnu y'u cɛw faa walima k'u faw faa ka taa n'u ye o muso ninnu o denmuso ninnu ye u ta de ye u bɛ se u ma cogo min ka di u ye u b'u bila u ka baaraw la u bɛ kɛ u ka jɔnw ye nin de ye diinɛ ye min nana maaya dilan ko nin ye diinɛ de ye min nana bɛɛ ka hinɛ kama karamɔgɔw mana wuli wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ko mamadu cira ka na diɲɛ bɛɛ ka hinɛ kama ɔ an de ye ɲininkali kɛ jɔnni b'a fɛ ka kɛ jɔn ye jɔnni b'a fɛ ka kɛ jɔnden ye maa si tɛna sɔn ɔ munna diinɛ ye jɔnya haramu jɔnya daga fo jɔn tun bɛ mamadu yɛrɛ bolo mun na diinɛ ye o daga o tuma na jɔn ninnu olu tɛ danfɛnw ye minnu kan ka hinɛ sɔrɔ wa walima jɔn ninnu ni n'i kɛra jɔn ye maaninfinya ɔ mago minnu bɛ olu bɛ bɔ i la parce que i kɛra jɔn ye de ɔ ni o mago ti bɔ i la ni o mago b'i la mun na o hakɛ ninnu ma di e ma ka tila k'a fɔ ko o jɔn ni o bolila ka bɔ a matigi bara ko o jɔn ka bato foyi ti minɛ ala yɔrɔ donc ala de nana jɔnya in sinsin tan mais a ma sɔn k'a haramuya hɔtɛp mɛna triple hɔtɛp ɔ o jɔnya min filɛ nin ye i bɛ karamɔgɔ caman kan mɛn ko jɔnya ko silamɛya de nana ka na jɔn kanhɔrɔnya na ɔ a b'u ɲɛna ko jɔn kanhɔrɔnya de b'a to ko jɔnya o bi jɔnya dabilali nege don mɔgɔw la nka jɔnya kɔni ye fɛn ye maa si t'a fɛ karamɔgɔ min b'a fɔ o o t'a fɛ mamadu min yɛrɛ nana n'a ye o t'a fɛ donc ni o t'a fɛ min ti bɛn i ma i b'o ta ka maa wɛrɛ sɛgɛrɛ mun na surtout muso a taara minnu cɛw faa ka olu ta ka na so olu bɛ aw sago la a b'a nege basi u la a sago la ɔ nka jɔn yɛrɛ mago bɛ makɛ la walima jɔn yɛrɛ fana o mago bɛ a la ɔ ka d'a kan maa don i n'a fɔ i yɛrɛ ye maa ye cogo min na ɔ maaya negew bɛ a la ɔ n'a mago jɔr'o la ale ta ti filɛ dɛ matigi de ta bi filɛ ɔ ni matigi yɛrɛ ni tuma min y'a ja o don ni a m'a ja yɛrɛ a ti se ma e bi to o cogo la ten i bɔnɛna i ka hakɛ dɔ de la diinɛ nana ni nin de ye ɔ an b'a fɔ yan ko jɔn kanhɔrɔnya ko silamɛya nana n'o ye pour que jɔnya ka dabila ayi o ti jɔnya dabila o bi jɔnya yɛrɛ de dɛmɛ a ka kɛ hɔtɛp mɛna hɔtɛp o bi jɔnya daga ka jɔnya dɛmɛ a ka kɛ cogo di a fɔra ko n'i ye jɔn kelen kanhɔrɔnya ko barajiba bɛ a la a fɔra ko ni i y'i kali ɔ kalili hadu bɔli la ko i ka jɔn dɔ kan hɔrɔnya ɔ a fɔra ko n'i ye sun tigɛ tigɛ cogo dɔw la mazabu dɔw la k'i ka jɔn kan hɔrɔnya donc ni a b'o cogo la kodɔnnaw miiritigiw maa minnu hakili ma bɔ juru la fɔlɔ an ka miiri tan dɛ nin hakilina in bɛ jɔnya de dɛmɛ wa walima a b'a dabila de a fɔra ko n'i ye jɔn kan hɔrɔnya k'i bɛ nin baraji sɔrɔ ɔ ne dun mago bɛ o baraji ɲɔgɔnna na a bɛ ne bila ka mun kɛ sisan n ka jɔn ɲini n ka jɔn ɲini pour que n ka o baraji sɔrɔ a fɔra ko sanu min filɛ nin ye sanu ye fɛn ye a sɔngɔ yɛlɛla n'i y'a feere i bɛ nafolo sɔrɔ a la ɔ o bɛ mɔgɔw bila ka taga sanu de ɲini wa walima o bɛ mɔgɔw fari faga sanu ɲini de la awɔ ɔ o kɔmafalen na o bɛ mɔgɔw de fari foni sanu ɲini na n'a fɔra ko n'i ye jurumu dɔ kɛ k'i bɛ jɔn dɔ kan hɔrɔnya o bɛ mɔgɔw de bila ka jɔn caman ɲini parce que n'i ye jurumu in kɛ dɔrɔn i b'a kan hɔrɔnya o tɛ jɔnya dabila mɛ o bɛ jɔnya de dɛmɛ i bɛ mɔgɔ caman mankan mɛn ko jɔnya in ko diinɛ nan'a sɔrɔ yen ɔ o tuma na diinɛ mana gulɔ min sɔrɔ yen wa walima ala bɛ siran de a bɛ sigasiga wa n'a mago b'a la ka min haramuya a t'o haramuya de wa innahu laganiyun anil alamin k'a mago t'a ka danfɛn na ɔ mɛ mun na a ye nin daga parce que ni mamadu tun ma jɔnya daga mamadu tun tɛ kɛlɛkɛcɛw sɔrɔ n'a fɔra i ka kɛlɛkɛcɛw wuli ka bɔ u musow kɔrɔ ka taa kɛlɛ kɛ ka taa maaw faa ko ka don diinɛ na olu dun fagatɔla u fana b'u yɛrɛ defan ɔ n'u y'u yɛrɛ defan n'u sera ka e faga sisan e niyɔrɔ ye jumɛn ye ɔ mamadu ye maa ninnu hakili suɲɛ ɔ n'u sera u la u bɛ ganimɛ sɔrɔ yan ganimɛ ye u ka nafolow n'u ka musow n'u denw ye u bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ ɔ ko o dagamu ye o kɔfɛ ɔ, yɔrɔ o fana ye fɛn ma o bɛ maa fana fari foni kɛlɛ la n'a fɔra k'i bɛ kɛlɛ kɛ ko dɔ sɔrɔ b'a la ɛ o b'i fari foni dɛ ɔ nka ni fɛn sɔrɔ t'a la o b'i fari faa pour que ka u u encourager mamadu ye o daga u ye pour que u ka se k'ale ka mission kɛ ɔ a sɔrɔla ka jumɛn kɛ o kɔfɛ ni minnu sara dun ɔ n'aw sara yɔrɔ su kɔni tɛna jɔn ta yan donc aw su ko musow bɛ aw ye alijinɛ na yen ko muso ba biwolonwula hɔrɔnmusow ɔ balakaw aw niyɔrɔ tɛ alijinɛ na koyi ɔ parce que musow bɛ alijinɛ na ka ban o wa muso minnu don huruli iniw de don muso viyɛrijiw de don u dilanma kama yen yala kodɔnna bɛ sɔn ka moto kura jɔlen to yen ka taa moto kɔrɔlen dilannen ta wa ɔ o ɲininkali jaabi bɛɛ b'i yɛrɛ jaabi ni o ye hɔtɛp mɛna triple hɔtɛp alijinɛ kɔnɔ balakaw niyɔrɔ foyi foyi tɛ a la ɔ jango a wolofinma ninnu an ka an ka wolofin ninnu olu niyɔrɔ foyi tɛ alijinɛ donni na u niyɔrɔ foyi foyi t'a la parce que musow bɛ yen kaban ni musow bɛ alijinɛ na anw dun an yɛrɛ musow minnu bɛ diɲɛ na anw dun fana bɛ ka aw fana bɛ kan ka kɛlɛ kɛ de ka alijinɛ ɲini n'i dun ye musoya lajɛ ɔ n'i ko i ye muso ye ka damu sɔrɔ i ka musoya la e yɛrɛ t'o s'i yɛrɛ ma ɔ i mago bɛ jɔ cɛ de la o de la anw bɛnbaw ko diɲɛ ye dafa ɲɔgɔnya ye ɔ ni aw taara alijinɛ na sisan aw bɛ taa jɔn de sɔrɔ a ɲɛ sisan musow ni aw sara k'a bɛ taa don alijinɛ na komi hɔrɔnmusow bɛ cɛw ɲɛ kaban olu y'u ta sɔrɔ ɔ aw bɛ taga jumɛn de sɔrɔ a ɲɛ yen kaban sisan i n'a mɛn dɔw da ɔ ko o muso ninnu ko alijinɛ hɔrɔnmuso bɛ tila ka taga ɲɛbɔ olu fɛ manamanakan don dɛ o bɛɛ ye ka an nɛgɛn de ye n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn ko fɛn kura ni fɛn kɔrɔlen tɛ kelen ye ayi bɛɛ b'a dɔn o tɛ kelen ye ɔ kɔrɔlen mana pɛntiri cogo o cogo a tɛ se ka kɛ kurakura ye surtout o musow dilanma kama yen bon an yɛrɛ bɛ tila k'a ye ala ye anw janfa ɔ o muso ninnu mun ye olu sera alijɛnɛ kɔnɔ kuma jumɛn a dun fɔra ko anw ye adamadenw ye k'an bɛɛ bɛna alijɛnɛ de ɲini yan ka taa olu donna kuma jumɛn walima olu fa tɛ adama ye wa o ni olu fa tɛ adama ye o sani ala ka taa fɛn wɛrɛ denw ta ka na bila anw ye yen munna a tɛ adamaden dama bila an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ na yen donc ni olu fa ye adama ye o ɔ adama n'a denw gɛnna ka bɔ alijinɛ na o kuma na mun ye olu to yen ɔ olu muso ninnu yɛrɛ filɛ a fɔra k'an bɛɛ bɛna sɛgɛn fa tasi ka ko an bɛna sɛgɛn yan k'alijɛnɛ ɲini o ɔ olu ye seli ni sun kɛ kuma jumɛn de ka taa don bɛɛ olu ye mun de kɛ pour que u ka don alijɛnɛ na yen ɲininkali gɛlɛn an b'a dɔn ko arabuw ye bandiya de sogolo ɔ munna alijɛnɛ musow fɔra parce que mohamadu ka kɛlɛkɛcɛw de tun b'a nɔfɛ pour que a k'u u sɔrɔ k'u ni sɔrɔ u ka tag'u yɛrɛ di k'u yɛrɛ faga pour que ale ka kɛlɛ ka sabati a y'u lanata ni ni muso hakɛw de ye o tuma na musow olu fanga ka dɔgɔ kɛlɛ la o tuma na olu k'olu ka to so donc cɛ ninnu n'olu sara u bɛ taa nin musoba ninnu de sɔrɔ u ɲɛ yen donc an bɛ se k'a dɔn ko diinɛ in sigilen don propagande de kan ka hakili lanata pour que i ka sɔrɔ ɔ n'a fɔra sisan ko alijɛnɛ na ko musow bɛ yen ɔ peut-être an bɛ se ka cɛw sɔrɔ kɛ ɔ mais an ka taa an sigi wajulukɛyɔrɔ la k'a fɔ sisan ko musow ee hɔrɔnmusow bɛ alijɛnɛ na mais musow yɛrɛ dama alijɛnɛ na o ye mun ko duman ye muso ninnu n'u sara hɔrɔncɛ ko ma fɔ olu ɲɛ ye olu niyɔrɔ ye jumɛn ye hotep mɛna siripulu hotep ɔ muso ninnu niyɔrɔ ye jumɛn ye alijinɛ kɔnɔ anw baw a t'a yɛrɛ ɲininka nin na wa a tɛ kunun wa a tɛ ko dɔn wa a k'a dɔn ko aw namaralen don k'aw janfa wa han aw k'aw niyɔrɔ fɔ tan dɛ hɔrɔnmusow bɛ anw ye o tuma aw ta ye jumɛn ye sisan i b'a dɔn ye ko muso ye alijinɛ nafɛn de ye ɔ wa yankaw ko tɛ dɛ parce que dɔw bɛ yen ka ban olu dilankun don ɔ wa o kɔfɛ a bɛɛ ka fisa finman ye o ɔ fɔ ni produit mun kɛra yen kɛ fɔ ni produit baraw dɛsɛra yen an n'a dɔn ye k'a fɔ ko alijinɛ in dilanna arabuw de ta don u ye alijinɛ min ko fɔ arabuw dɔrɔn de bɛ don a kɔnɔ arabuw dɔrɔn bɛ don cogo di ko alijinɛ musow jɛlen don muhamadu ko ko n'i ye u sigilen lajɛ ɔ ko u jɛkojugu ko a b'i n'a fɔ n'i ye nɔnɔ kɛ wɛri kɔnɔ i bɛ nɔnɔ ye wɛri fɛ cogo min na ko i bɛ u sɛmɛ ye u u u u u kolo fɛ ten u bu fɛ ten u jɛkojugu ɔ cɛfinma donna so kɔnɔ a an bɛ cɛfinma de makɔnɔ kɛ paseke cɛfinma tɛ se ka don so kɔnɔ e ka bɔ ka kɛ cɛ jɛman ye k'an bɛ tila ka da e la ko o y'o mɔgɔ kelen ye o nɔnɔnɔ ɛ fali donna so kɔnɔ est ce que misi kan ka bɔ wa nɔnɔnɔ an b'an sigi ka fali de kɔnɔ paseke fali de donna fali bɛ bɔ donc ni e sara yan e finman i kan ka wuli de i finman parce que i y'o de ye o mais n'i jɛra sisan peut-être i ye produit mun ce qui veut dire que il est interdit au paradis k'a fɔ ko i ka don n'i sugu tɛ jɛman in ye a interdilen don e sugu ka don o de la i bɛ jɛ u b'aw nɛgɛn tan de donc ni jɛmanw b'a kɔnɔ yen wa arabukan de bɛ fɔ a kɔnɔ yen nka janɛmɛdenw bɛ min fɔ janɛmɛ kɔnɔ anw yɛrɛ t'o dɔn fɔlɔ yɛrɛ muhamadu ko arabukan de ka d'ale ye ka da kun saba kan k'ale ye arabu ye kuranɛ jiginna arabukan na ɔ wa alijinɛdenw bɛ arabukan fɔ o tuma na janɛmɛdenw bɛ jumɛn fɔ sisan bɔn sani aw k'aw yɛrɛ sɛgɛn ko mamadu nana aw bɔ bolo la mamadu ma na aw bɔ bolo la dɛ u bɛ mɔgɔw de nɛgɛn ni nin kuma ye o mamadu de filɛ ka aw kɛ victime ye tan tiɲɛ tilayɔrɔ la ka aw niyɔrɔ kɛ aw aw aw niyɔrɔ kɛ aw mɔgɔ fila jɛ cɛ kelen niyɔrɔ la o muhamadu de ye dilantigɛ kɛ haramu ye aw ma o muhamadu de ye dilantigɛ daga aw cɛw la u k'o kɛ aw la o muhamadu tilara ka t'a fɔ k'ale taara sanyɛlɛ la ko kumtu ala babi nar fa inna aksara ahliha annisa k'ale taar'a sɔrɔ janɛmɛden fanba k'ale taalen sanyɛlɛ la k'ale taara jɔ janɛmɛ da la k'ale y'a sɔrɔ janɛmɛden fanba ye o muso kelen ninnu de ye tuguni han o muhamadu kelen de ye aw kɛ sɛnɛkɛforo ye ka a kɔnpare o la o mahamadu kelen o ka kuranɛ kɔnɔ muso kelen ka seereya yɛrɛ tɛ minɛ muso kelen ka seereya tɛ minɛ hotep mɛna triple hotep o mahamadu ka kuranɛ kɔnɔ ɔ a fɔra ko ka muso ninnu ko a k'u bugɔ ko a k'u bugɔ kuranɛ sura naaninan suratu nisa aya bi saba ani aya naani aya bi saba ani aya naani donc ni aw kɛ mɛ ka aw yɛrɛ nɛgɛn ko mahamadu nana aw bɔ bolo la ko arabuw kun u denmusow don dingɛ na arabuw kun u denmusow don dingɛ na anw m'an taw don dingɛ na wa est ce que anw mi an denmusow de don dingɛ na yan wa

o ka kuranɛ ko ko cɛw arrijalu qawamuna ala nisa'i ko a ye cɛw musow a ye aw kɛ cɛw bolo kɔnɔ marafɛn ye ɔ a ko bugɔli min filɛ nin ye muso tibaden min filɛ nin ye dɛ ka busan don a la k'i dasi ɔ o de fana tilara ka na o aya kelen kɔnɔ

donc ka tila ka dilantigɛ fana fɔ ko a ye a ye aw mabɔ u la dilan na wajuruhunna fil madaji ka dilan tigɛli bɛn cɛw ye ɔ nka dilantigɛ bɛn tɛ musow ye ɔ wa ni muso de y'a kɛ gɔngɔli bi sigi e kun ɔ nka cɛ b'a sago la ɔ e ka hakɛ ye jumɛn ye e cɛ dun ye maa ye cogo min e yɛrɛ ye maa ye ten i ye maa ye nin ye maa ye ɔ e ka hakɛ ye jumɛn ye yan sisan n'a bɛ kule la ko mamadu nana aw bɔ bolo la ɔ a nana a don bolo la yan dɛ k'a kɛ jɔnw ye o de nana daga ale fɛ ɔ k'a ta ta ta ka fara ɲɔgɔn kan o de nana daga ale fɛ hali n'a ye jɔn ba kelen ka tila k'a bɛɛ lajɛlen to a bolo o de nana sabati ale fɛ ka alijinɛ fɔ ka aw niyɔrɔ bɔ a la o de nana bɔ ale da donc n'a y'aw bɔ bolo la a yɛrɛ kunkolo la a y'a dɔn ko a y'aw don bolo la dɛ hɔtɛp n bɛ na hɔtɛp ɔ n'i fana y'a lajɛ tuguni muhamadu a ka diinɛ na violence a bɛ o de dɛmɛ quoi a bɛ binkanni de dɛmɛ awɔ a bɛ binkanni dɛmɛ a bɛ binkanni dɛmɛ parce que a fɔra ko n'i ye jɛnɛyakɛla ye a ka kɛ sisan ko cɛ dɔ binna muso dɔ kan ɔ pour que jama pour que cɛ in ka minɛ k'a ɲangi k'a kɛ jɛnɛyakɛla ye fo mɔɔw ka na ni seereya ye min bɛ se fo naani ma ni cɛ n'i binna muso kan a kɛra a diyara muso ye a goyara muso ye i binna a kan kungo kɔnɔ ye walima yɔrɔ dɔ la walima hali dugu kɔnɔ yɛrɛ o tant que maa naani ɲɛ ma seereya a kan ee ko ko a kana fɔ koyi ɔ o bɛ binkannikɛlaw de dɛmɛ o parce que maa naani si tɛna maa ye karamɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fo i ka u ye i b'a fɔ kalikisɛ bɛ kalibara kɔnɔ donc o kɔrɔ ye ko cɛw ka bin musow kan hali maa y'u ye u tɛna se ka minɛ k'u ɲangi parce que maa naani tɛ se ka seereya o kan donc ka musow eh, exposer violence ye o sariya de bɛ muhamadu in ka diinɛ kɔnɔna na tuguni ɔ oh, an bɛ kuma surunya yan ɔ oh, k'a fɔ balakaw ye k'u ka kunun u ka bɔ sunan na u ka bɔ jɔnya la u ka bɔ sunan na u ka bɔ jɔnya la k'u jate tɛ maa ye mamadu bolo dɛ wa olu de ye diinɛ yɛrɛ victimes de ye a san min na olu kan ka wo olu de kan ɔ nka u tɛ tɔnɔ bɔ a la olu de ye olu ye mamadu bolo u ye fali ye mamadu bolo u ye misi ye mamadu bolo parce que yɛlɛmi k'u balan olu de ye galaka olu bɔra galaka de la mamadu bolo han olu bɛ se ka yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ de i b'a ta ka i fali fali u la mamadu bolo ɔ ni a ka hakɛ bɛ nin kɔnɔ n'a ka hakɛ tɛ nin kɔnɔ ɔ o jaabi bɛ aw yɛrɛw bolo n'a fɔra ko u tun bɛ musow don dingɛ na k'u denmisɛnnin fitini don dingɛ na u b'a barow bɔ ko u tun bɛ kɛ arabuw fɛ yen ko mamadu nana ko wa izal mawudatu suilati bi ayi zanbini kutilat ɔ ko u bɛna dingɛ kɔnɔ den ninnu ɲininka ko a ye mun kɛ ɔ mɛ a da tɛ i cɛ min ni i fa n'i ba y'i furu a ma ka t'o faa k'i ta ka t'i coro cɛ kun i tɛ min fɛ hali saya damandi la n'o dɔw ye wa ka i denw kɛ jɔnw ye k'i bila olu sago la ni yɔrɔ min ka di u ye i bɛ taa yen ni yɔrɔ min man d'u ye i tɛ taa yen u b'u sago k'i la ɔ nka e sago tɛ yen ɔ ni min da ka di aw la n'a ka hakɛ b'a kɔnɔ n'a ka hakɛ t'a kɔnɔ a ko dayɛlɛlen nin hɔtɛp hɔtɛp ka konate musow den fo ka bɛɛ lajɛlen fo ko hɔtɛp hɔtɛp ɔ ni fana y'a lajɛ tuguni muhamadu a ka diinɛ na violence a bɛ o de dɛmɛ quoi a bɛ binkanni de dɛmɛ awɔ a bɛ binkanni dɛmɛ a bɛ binkanni dɛmɛ parce que a fɔra ko n'i ye jɛnɛyakɛla ye a ka kɛ sisan ko cɛ dɔ binna muso dɔ kan ɔ pour que jama pour que cɛ in ka minɛ k'a ɲangi k'a kɛ jɛnɛyakɛla ye fo mɔɔw ka na ni seereya ye min bɛ se fo naani ma ni cɛ nin binna muso kan a kɛra a diyara muso ye a goyara muso y'i binna a kan kungo kɔnɔ ye walima yɔrɔ dɔ la walima hali dugu kɔnɔ yɛrɛ o tant que maa naani ɲɛ ma seereya a kan ee ko ko a kana fɔ koyi ɔ o bɛ binkannikɛlaw de dɛmɛ o parce que maa naani si tɛna maa ye karamɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fo i ka u ye i b'a fɔ kalikisɛ bɛ kalibara kɔnɔ donc o kɔrɔ ye ko cɛw ka bin musow kan hali ni maa y'u ye u tɛna se ka minɛ k'u ɲangi parce que maa naani tɛ se ka seereya o kan donc ka musow eh, expose violence ye o sariya de bɛ muhamadu in ka diinɛ kɔnɔna na tuguni ɔ an bɛ kuma surunya yan ɔ k'a fɔ balakaw ye k'u ka kunun u ka bɔ sunan na u ka bɔ jɔnya la u ka bɔ sunan na u ka bɔ jɔnya la k'u jatelen tɛ maa ye mamadu bolo dɛ wa olu de ye diinɛ yɛrɛ victimes de ye a san bɛ na olu kan ka wo olu de kan ɔ nka u tɛ tɔnɔ bɔ a la olu de ye olu ye mamadu bolo u ye fali ye mamadu bolo u ye misi ye mamadu bolo parce que yɛlɛmi k'u balan olu de ye galaka olu bɔra galaka de la mamadu bolo han olu bɛ se ka yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ de i b'a ta ka i falen falen u la muhamadu bolo ɔ ni a ka hakɛ bɛ nin kɔnɔ n'a ka hakɛ tɛ nin kɔnɔ ɔ o jaabi bɛ aw yɛrɛw bolo n'a fɔra ko u tun bɛ musow don dingɛ na k'u denmisɛnnin fitini don dingɛ na u b'a barow bɔ k'o tun bɛ kɛ arabuw fɛ yen ko muhamadu